igbo igbo mma mma nụ ya gaziere onye ikwu gaziere onye nta onye nwe anyị na-ebe anya na-akpa akwakwala ya anya o nwere ihe abụọ m chọrọ ịrụrụ aka nke mbụ ekelela m gọvanọ aka na-achị abịa steeti oti ị na-agbalịla keleekwa nwaanyị ahụ prọfesọ nnenna oti chineke gozie gị o nwere ihe anyị nụrụ na uche onyeagucha jere thank you visit iji kelee ndị mmadụ kpejere ụfọdụ na ndc ejiga some political thugs nwee je kụwasa everything ọkwara ihe jọgburu onwe ya agbaga m onye ọla azaghị elekshọn ka ugbu akwụchiga ya ike elekshọn ka ugbo ahụhụ ee e mere ndị je kọmplen na polisi kọmplen na dss onwe ha gaghị ime m so onye mee gị megburu ya gị chechi a na-ekike ịkọndọt free of election ịrụgboro onwe gị ịkpụgbukpekpa gị lekwa ịkpụnye n'ụwa kwesịrịnụ agaghị na ọ ga-agụ ya post we ya echie ka ịgba ha ahụ epost ya ma ọ gara aga so ụna kọmplen ma kpọtụ ndị diga diga lekpa gị lekpa lili gị lekpa gị lekwa ọnwụ gị o nwere ike onye diga gị ihe a ka ịtọrọ ya ya diga gị bikọs o ji nwa nchọ nchọ ego enye gị gị ka hụrụ abred je parabala bọs kụasa n'abịa steeti dị na asịla prọfesọ nnenna oti narala ego abịa steeti agala ha enwela ahụ ọma dịkpe ikwuru jikpere eme ụnụ ịdịga gị ga-eje mara ihe ọzọ onye chiga na achịla pra gbaa ọsọ run away all politics o wefara politics of agberoism na-esoro ya ọ wụghị ihe e ji mara anyị onye zuru oshi na onye kpọgo onye oshi ji eje zuo ego ndị mmadụ na onye zuru ballot paper na box zuo ya ọ wụ otu ha oshi wụ oshi nne zumala so nna kọmplen mana uche onyeagucha dị ndị zọga azọ nna kọmplen mana o nwere mgbe anyị jere kampen ma hope zọrọ ọchịchị first time ya to be a governor under AD ohakim wụ deputy ya anyị eje mbaise for kampen ohakim na-agbaga eze agụgụ ọdụ mmecha ndị eze na-eche ilekwa egbuga ndị mmadụ na ebe ụmụ nwoke mega dis kampen and once you shall bullet proof ohakim emepe kootu ọ sị lekwa bullet proof ọ sị makpọ nwa my friend dr igbe ọ bụ ihe ọcha anyị nara ndị ji egbe egbe na ya nne were anyị zere mgbọ anyị edighị gị eje ịmụla were gwa gị lekpili gị nna kọmpleni mana iwe egbu nchakịcha anya emee ya anya dịka eji asị ibe ya ndị ọzọ agba ọsọ onye megige nke kwesịrị agaghị ịtara those nonsense then secondly ndị mana o nwere ha ihe eji eme mma anyị n'ụlọ o nwere mma anyị kpọrọ ọkụ ịma bịa na-eme ya nwa na-akpụ ya na-akpụ ya na-akpụ etiga etigawa ya nwa kpụrụ ya anyị ekwesịrị ọkụ ọkụ eliba adọgbuo mmadụ ọ wụ ihe niile mechaa ka nnu ga-epost na social media insecurity n'Imo steeti na n'Owerri adịla too much so egide mgbe o nwere kpa e ji egbu ndị o nwere kpa e ji eme ndị pranshi ụmụnna nnu epostu mara ihe nnu ji epost na social media egide mgbo edula mgbe ime na mgbo onye ọwụla emechi ọnụ nnu epostu mana nnu epostu mana o nwere ka anyị rebe na esi nri adị adị drag enye nnu epostu ya gidenụ mgbo dugbuo nụ n'ime na mgbo mechie na ọnụ nnu epostu mana ihe nnu postu ga agaghị hụ ndị Benue nnu epostu mana nna nna nna mega agba agba na-akpa agba ala agba agba ndị ndị ndị aṅụji omenala asọ sa social media for anything ndị ndị dị na postu ya a na-ahụ na-emela dula m imele mbụ biko dosa na ozi olu onye ọwụla aka si onye ọwụla mee ihe o kwesịrị ime ndewo